nin waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se sika info ale ka kibarudikulu o sanfɛ ka bɛn dimansi ma juin kalo tile tan ani fila san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ sulemani berete depuis sikaso kɛnɛdugu faba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin mali sɔrɔsiw ye sanfɛ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka munumunu an ka jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen o la o senfɛ u ye terroriste dugutu caman jeni ka terroriste jugu caman ni ka o faga wa ka sigasiganamɔgɔ camanba ni ka u tigɛ da o kan min ye terroriste ka kɛlɛkɛminɛnw ye mugu jugu marifa kisɛw ka taa se u ka sumanw ani u ye adamadenw ka bolola hɛrɛ min bɔsi o la an ka sɔrɔsiw u tigɛ da o camanba kan nin wulikajɔ o senfɛ an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na aw min b'an ka video partage kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ aw ye aw min b'a aimé ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye sika info équipe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ aw fo i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a a seereya cogoya min na nin waati laban ninnu na mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ terroriste kɛlɛ hukumu o kɔnɔ o la u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka munumunu mali sankolo fan bɛɛ lajɛlen na ka terroriste dugutuw ni ka u ɲini ka u dɔn terisu bɛ na sira min fɛ ani u bɛ ka janfa jugu min labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma nin waati laban o la o de senfɛ u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka taa sikaso buguni ani kucala ka nin dugu kofɔlen dugu kɔnɔnaw ani a lamini dugu bɛɛ lajɛlen ka u fouillé ka terisu ka u ɲini o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ ani o ɲinini na u ye terisu ka dugutu saba ni ka o ci ka o filenkolon ci ka u bolo da terisijugu seegin kan ni ka tila ka terisijugu seegin ni ka o faga an b'a ye k'a fɔ o janjo jalen kɔ mali sɔrɔsiw la o kɛlen kɔ ka u sebaaya ta u y'u kunsin yɔrɔ min ma o de ye bajangara ye sabula nin sanga laban fana na terisiw ka wulikajɔ u ka damatɛmɛwale ani u ka kojugu cayala bajangara mara o la u bɛ dugudenw sɛgɛn cogo min na u bɛ maaw sɛgɛn bajangara lamini dugu fana na o cogoya kelen o de la o la anw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu o wulila ni ka munumunu bajangara sankolo o la ka terroriste ninnu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o nɔfɛ u bɛ nana na sira jumɛnw de fɛ ani dugutu min b'u bolo ka o bɛɛ lajɛlen seereya ni ka o sɔrɔ ka sɔrɔ ka karaw ta ka ɲɛsin terroriste kulu ninnu ma o karaw de kɛra sababu ye terroriste jugu maa tan ani saba u sara bajangara janjo o la wa terisiw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ saba olu fana sara ni o ɲɛmɔgɔ dɔ ye yunusa o ɲɛmɔgɔ dɔ o fana ye bukari ani eminama i b'a ye k'a fɔ ni maa saba terisiw ka kɛlɛ ɲɛdɔnw de don u ka janfa jugu labɛnbaw olu de don min ye anw yɛrɛ fɛ yan bamananbɔmu bɛ dilan ni maa saba bɛɛ lajɛlen ye a dilanba ye wa ni maa saba bɛɛ lajɛlen bɛ a bila anw ka sɔrɔsiw ɲɛ min b'a to mugujugu bɛ se ka ci ni o ye cogoya min na anw ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ kɔni kɛra sabu ye ni ka olu mɔgɔ saba ni ka o faga ka tila ka terisi jugu caman ni ka olu neutraliser nin yɔrɔ kofɔlenw o la bajangara janjo fana diyalen anw ka sɔrɔdasiw la u sebaaya talen kɔ terisiw kan u y'u ɲɛsin duwanza ma nin waati laban ninnu na terisiw ka bamacɛwale ɲɔ ɲalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ duwanza dugu kɔnɔna ani a lamini duguw o la u bɛ ka maaw ni siri ka da u kunna ni u ka damatɛmɛwale u ye mali sɔrɔsiw taara munumunu salo caman kɛ duwanza sankolo o la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ terisi ninnu o nɔfɛ u taasira ani u nasiraw ka o bɛɛ lajɛlen ɲini ni ka o dɔn nka an b'a ye k'a fɔ terisi caman olu kɔni bolila u kɛlen kɔ k'a dɔn ko mali sɔrɔsiw donna duwanza u ye sentigɛ fara u yɛrɛ kan nka mali sɔrɔdasiw ye terroriste dɔw ni ka olu neutraliser ka tɛgɛ da dɔw olu fana kan wa ka tɛmɛ o kan terroriste ka dogotu camanba mali sɔrɔdasiw taara a yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ ka taa bɔ da la dumuni tɔni mugan o de kan ka taa se fulakisɛw marifa ani marifakisɛ camanba o tun bɛ ka o dogo duwanza kungo kɔnɔna o la mali sɔrɔsiw ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sabu ye u taara bɔ o kan o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka sɔrɔsiw ye u kunsin mundoro o de ma an k'a ye k'a fɔ terisiw tun bɛ bamacɛ wale minnu kɛ ka taa bin mɔgɔw kan ka u ka nafolo bɔsi o la k'u ka saraka o bɔ ko silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka terisiya ni ka o dɛmɛ o senfɛ u bɛ mɔgɔw ka misiw bɔsi o la u bɛ baw bɔsi dɔw la u bɛ saga bɔsi dɔw la u bɛ dɔw ka wari nafolo ni ka o fana minɛ u bɛ dɔw ka suman ni ka o ta ko o y'u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin terisiya walima jihadisme o dɛmɛli ye o ma an b'a ye k'a fɔ o taara o camanba camanba ni ka to o de dogo mundoro kungo kɔnɔna o la nka anw ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ u ka timinandiya u ka kɛlɛ dɔnni ani u ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ nin fɛn dogo yɔrɔ o kan u selen o yɔrɔ la u taara sɔrɔ min ye suman tɔni bi saba ani duuru o de tun dogolen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o la Suman tɔni bi saba ani duuru fulakisɛw bɛ a la ka taa se fɛn camanba marifa ani marifakisɛ camanba olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun dogolen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o la terisi ninnu o fɛ ka tɛmɛ o la anw ka sɔrɔsiw taara munumunu salo kɛ farabugu kokura sabula terisiw tun sinsinlen bɛ farabugu wa terisi ninnu bɛ farabugu dugukolo maîtriser i ko a dan mali sɔrɔsiw taara bali ka cun kɛ terisi ninnu kan farabugu kungo kɔnɔna o la i b'a ye k'a fɔ u taara misi bi wɔɔrɔ ani kɔ o de sɔrɔ terisi ninnu bolo min ye wali misi minɛnenw ye o tun bɛ ka mun gɛn ni ka a ɲɛsin o ka kaw ma sabula u bɛna taa dɔw feere ni ka tila ka dɔw faga ka u yɛrɛ ni lahinɛ ni o ye mali sɔrɔsiw kɔni ye o bɔsi o la wa misi ninnu fana tun bɛ terisi min bolo tɛgɛ dara olu fana kan u b'a jira k'a fɔ ko mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ bonyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen kan anw ka sɔrɔsiw donna yɔrɔ caman na Yuwaru o ye terisuw koron ka terisuw ka u koron ka u bolola nafolo bɔsi o la min ye misi ye o camanba o fana sɔrɔla u bolo o yɔrɔ kofɔlen o la an b'a hakililajigin kɛ farabugu fana min ye ɲɔ o saki bi wɔɔrɔ ni o ye a bɔrɔ bi wɔɔrɔ o fana sɔrɔla terisuw olu bolo farabugu kungojugu o la n'an ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an b'a ye k'a fɔ mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ tɛmɛnenw u ye terisi jugu camanba ni ka olu bɔnɛ o ni na ka terisi dogotu ni ka u caman jeni terisi kɔni kɛlen bɛ kelenkelen ani kelenkelen de ye sisan mali kungojugu o kɔnɔ sabula anw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw bɛ u ɲini sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka u kunnafoniw ni ka u sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka duguma kɛlɛkɛcɛw wele sisan u bɛ sɔrɔ ka na firi terisi ninnu kan ni ka u ka kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen ɲagami u bolo o de kɛra sababu ye ni ka terisiw ka kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen nagasi anw ka jamana kɔnɔ u ka kɛlɛbolo ni ka u fɛgɛya u ka kɛlɛ jigi ni u ka kɛlɛ ɲɛden camanba olu fana netralizela tɛgɛ dala camanba u fana u kan nka terisi misɛnnin minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ka binkanni kɛwalew an b'a ye k'a fɔ o n'a ta bɛɛ lajɛlen mali sɔrɔsiw bɛ ka karaw kɛ u la u bɛ don u nɔfɛ u bɛ k'u dogotuw jeni u b' u ka fɛnw bɔsi u la marifa ni marifakisɛ min b' u bolo u bɛ ka u bɔsi u la diɲɛ don o don ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen o la u b'a jira k'a fɔ mali sɔrɔsiw ka cɛsiri bonyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka nin wulikajɔba ani nin sebaayaba min ni anw ka armée bɛ k'a ta diɲɛ don o don o de bɛ ka faransi ni a duɲɔ jamanaw dimi ka bila anw ka jamana na n'u m'a fɔ ko binkanni u b'a fɔ ko masakiri diyagoya faga walima ko mali armée bɛ ka siya dɔ kɛ a ɲɛ tana ye walima ko mali armée ni rusiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo wagner de bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen ye dimi de ye sabula faransi kɛlɛbolow dɛsɛra yɔrɔ min na faransi kɛlɛbolow ma se ka min kɛ Faransi kɛlɛbolo olu ma se ka terroristes ka base min ci, Mali armée bɛ ka a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci bi ni ka a dagakolon ci. An b'a jira k'a fɔ sebaaya kɔni bɛ ka caya, wa anw ka sɔrɔsiw kɛlɛ dusu bɛ u la, kɛlɛkɛminɛn b'u bolo, kɛlɛ fɛɛrɛ b'u kɔnɔ, kɛlɛ dɔnniya a bɛ u la. N'aw mako bɛ anw ka kunnafoni na, aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaine YouTube o sanfɛ, ni o ye Sika Info ale ka chaine YouTube ye. walima a bɛ anw sɔrɔ an ka whatsapp groupe ni o ye sympathisant sika info international ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ an ka bi kibaruya o tun sinsinlen min kan o de ye nin ye